Ciallaíonn sé sin anois, a Thaidhg, go mbeidh tusa ag teacht isteach anseo ina háit?
Bhuel, beidh anseo go dtí dochíd ag an teileafóire. Ó! Féach, tá do dhóthain déanta agat? Caithfidh go bhfuil tú traochta? Ó, ba sé fanfaidh mé tamaillín eile air, mar ní fhéadfaidh mé a bheith anseo anocht. Mar gheall ar Réiltín tosaigh. Bhuel, ní bheinn ag súil go mbeifeá anseo gach aon oíche. Ach ná beadh aon imní ort, a Thaidhg, mar tá rud eicínt eile socraithe agam.

An ag ar theastaigh uait mé? Bhuel, cheap mé go mb'fhéidir go mba mhaith leat dul le haghaidh caife, ós rud é nár ith mé aon bhricfeasta. Tá, tá brón orm, tá mé gnóthach ar maidin. Níos déanaí, b'fhéidir. So, an bhfuil tú fós ag iarraidh cúrsaí tí Rícó a réiteach? Ó, tá, ach níl ag éirí go rómhaith liom. Ach tá mé cinnte go mbeidh tú in ann duine éigin eile a fháil gan aon stró. Níl sé chomh héasca sin, Anne-Marie. A Joe, tá bealach éigin as. Táim cinnte.
Éist, caithfidh mé imeacht. Cuir glaoch ar ball orm.

Nó b'fhéidir go bhfuil an fear ag ligint air féin nach bhfuil an rud ag tarlú ar chor ar bith. B'fhéidir gur sórt denial atá ann. Ná lig atá, ná. Denial.
Is é scartha le blianta. Tá sé an-deacair a admháil gur theip ar do phósadh. Is rud mór é sin. Agus, bhuel, b'fhéidir nach bhfuil an fear in ann déileáil leis. Hi!
Cé thú fhéin? Agus céard sa diabhal atá tú a dhéanamh le mo róbasa ort? Jeez, chill out. Thug Donncha dom é. Dúirt sé gur leis a Mhamaí é. A Mhamaí? Hi Mamaí. Feicimse gur bhuail tú le Carla teo. Carla?
Muise cad é fhéin a Dhonncha? Ach croch leat an striapach sin amach as mo straois. Rud amháin eile, cuir an róba sin isteach sa machine. Bhuel, bhí sé i bhfad rómhór domsa ar chaoi ar bith. Bhfuil 's agat féin, a Chaitríona, ach tá mise ag ceapadh gur éad atá ort. Och. Aois agus Forba, mo dheirfiúr agus a fear céile. Thann sé go mór leat, bhíos craiceann duit.
Ní fheicimse mórán difir, tá mise ag obair round the clock dearna Jordan. Sure ná bheadh tú seachad, mar nach linne sibh thú. Ah, go raibh maith agat as tú.

All to Torres em, bean tusa go leor ar do phláta agat. Mura tú aon amhail Conall go dtuigeann seisean. Bhuel. B'fhéidir nach spáineann sé é, ach tuigeann sé go maith. Yeah.
No, dáiríre atá mé, nár dhúirt sé liom é. Oh? Cad a dúirt sé? Dúirt sé gur nach bhfuil sé éasca ort anseo ó theip ar do phósadh.
Dúirt sé sin? Yeah, dúirt agus gur bhfuil sé deacair ag déileáil leis.

Ba dhóigh liom go bhféadfaidís fanacht in éindí linne. Ach nach cinnte. Nach bhfuil neart áit sa Hot Press? Ah, breathnaigh, déanfaidh muid áit dóibh. Nach bhfuil a fhios agam. Sure, colaim sé gabhailt. Sure, tháinig tú féin i dtaighde ar rudaí ar maidin, ní seo am a bheith faoina cuairteoirí chun an tí. Bhuel, tá's agam, Briana, labhair mé le Conall agus, bhuel, tá seisean alright faoi.
Ó, bhuel. Mé? Agus caidé faoi Úna? Cad fúithi? Bhuel, nach mbeadh Úna ag iarraidh a deirfiúr a bheith ag stopadh léithise. Bhuel, tá mé ag iarraidh go mbeidh sé mar cineál surprise do Úna mar, bhuel, tá rud éicint ag cur as do Úna an aimsir seo agus níl fhios agam cad é an chúis.
Bhuel, is dóichí go dtiocfadh linn rud inteacht a shortáil amach. Bheadh sé go deas do Úna a deirfiúr a bheith thart, nach mbeadh? So, um, is rud sorted, mar sin? Aye, tá. Right.
Agus go raibh maith agat faoi inse domh fán mhéid a dúirt Conall. Agus anseo, me te féin thart, Tomás Maidhcín an insithe te aige tú. Aha, bhreá.
Cad a gabh? An chun h-adhráil é. Ach Briana.
Ceapann sí gurb í fhéin a rug í fhéin. Caithfidh sí ceacht a fhoghlaim nó ní athróidh sí go deo.
Yeah, is dóigh. Níl aon is dóigh faoi. Caithfidh sí leithscéal a ghabháil 'gus sin a bhfuil faoi. Cad tá ort? Colin.
Ná habair gurb é an méid a dúirt mé faoi Lee atá ag cur as duit, ab ea. No, ní hea. Cad é féin? Mo bhreithlá. Ha?
Sé mo bhreithlá é an tseachtain seo chugainn.
So?
Beidh mé ocht mbliana déag d'aois. Ná habair liom go bhfuil sé ag cur as duit go bhfuil tú ag fáil níos sine, bhfuil? Bhuel cad é féin mar sin? B'fhéidir nach mbeidh mé in ann fanacht sa teaghlach nuair atá mé thar aois. Ó.
Yeah, ó.
Sure ní chaithfidh David amach. Yeah, tá fhios agam é sin ach. Níl fhios agam cad a dhéanfaidh an t-oifigeach tí nua. Seo ná mé mise in ann a chur abhaile chum hiomar sa. Má tá mé in ár iarraidh.
Briana, ní ligfidh muid orainn féin tada faoi do bhreithlá. Beidh sé píosa sula dtabharfaidh siad faoi deara go bhfuil tú ocht déag. Beidh ceiliúradh beag rúnda agam féin is agat féin. Just an bheirt féin.

No way! Gabhadh sí sin leithscéal liomsa. Bhuel, más sin an dearcadh atá agat, b'fhéidir nach mbeidh sé i bhfad go mbeidh mé ag gabháil amach le Rhino.
Tá Rhino craiceáilte fúm. Bhuel, má tá, ná scaoil leis. Glac uaimse é.

Cén fáth gur dírithe ar Turkey atá an chuid is mó den chlár? Mar is sa Tuirc atá an margadh is fearr le fáil ar thithe na laethanta seo. So ceapann tú ndáiríre go mbeadh suim ag muintir Ros na Rún ina leithéide? Ó, agus tuige nach mbeadh? Bhuel, cé as a dtáinig an smaoineamh iontach seo ar aon chaoi?
Aha, ag trácht ar an diabhal é féin. Brón orm faoin moill. Tusa, cé eile? Brisce. Tusa, a tháinig aníos leis an smaoineamh iontach seo faoin Tuirc.
Bhuel, caithfidh duine eicínt tíocht aníos le hábhar nua do chláracha, ó tharla nach bhfuil na smaointe ag tíocht ón bhfoireann. Sea, agus is iontach an t-ábhar cláir é, a Daniel. Bhuel,
níl mise sásta a dhul ag obair air.
Agus cé a rinne bainisteoir díotsa? Nach mé a dhéananns chuile shórt, dáiríre?
Bíodh sé ar mo deasc an t-am seo an tseachtain seo chugainn.
John Joe. Tá mé buíoch díot as bualadh liom, a Tara.
Fadhb ar bith. Níor luaigh tú ar an nguthán cén fáth a raibh an cruinniú seo uait.
Bhuel, dúirt tú go mbeifeá sásta cuidiú liom leis an cholscaradh.
Ó, sea.
Bhuel, seo na péipéir a tháinig ó dhlíodóir Nóirín. Tá a fhios agat go gcaithfidh mise bheith an-chúramach, John Joe. Goidé? Bhuel,
ní dóigh liom go mbeadh do dhlíodóir sásta dá mbeadh dlíodóir eile ag plé leis an gcás. Seo go tír thairg tú cuid fiú tú? Leis an Éirinn teacht is a mhaith le Conall a thairg mo chuid sa. Conall?
Ó.
Tá brón orm. Ah, a do gceart.
Goile, b'fhéidir go mbeidh an Lord le do dhlíodóir dhuit.
Ní thig leat. Ná níl dlíodóir ar bith agam.
Céard? Tá tú i lár colscaradh agus níl aon ionadaíocht dlí faighte agat. Mar a bheadh ostrais ann agus mo chloigeann sa ghaineamh.
Agus cén fáth ar thug tú é sin faoi deara? Conall.
Conall? Aye. Gasúr maith atá ann.
Tabharfaidh mé dó sin.

No, please, one second, I'll get back to you later? Bhuel, más drochscéal a bhí uait, tá brón orm mar breathnaíonn sé go bhfuil Nóirín ag scaoileadh leat go héasca.
Bhfuil tú cinnte? Tá, níl tada as an ngnáth ag teastáil uathu. Bhuel, dúirt sí nach mbeadh sí ag iarraidh ach. Ná ní thuigimse í. D'athraigh sí a hintinn iontach gasta. Bhuel, choinnigh sí a focal. Tá an t-ádh dearg leat. Buíochas do Dhia. Shíl mise go mbeinn ag scríobh amach seic mór.
Ó ach beidh. Chugamsa. Goile. Níl le déanamh agat ach é seo a shíniú anseo. Le rá go bhfuil tú sásta glacadh le coinníollacha an cholscartha.
Agus sin é. Sin é. So fágfaidh mé leat go fóill agus beidh tú in ann léamh thríd i d'am féin. Má tá sé léite agatsa, déanfaidh sin gnoithe breá domhsa. Bhuel, ba cheart dhuit féin é a léamh, John Joe sula síníonn tú é.
Éist, tá fonn ceiliúradh ormsa agus tá deoch tuillte agatsa. Rachaidh muid Tigh Thaidhg.
Ah! Coinnigh ort mar sin, tá sé beagnach an am bhaile sti. Fágfaidh mise é sin leatsa go fóill agus beidh mé ar ais i gceann nóiméad. Tá cara liom ansin thall John Joe, gabh mo leithscéal. Pionta, ab ea? Séamhail. Éist Dad, tá mé buartha faoin méid a tharla ar maidin, as an déanaigh airm. Á, tá tú ceart. Ó agus go raibh maith agat fán rud a dúirt tú le Mac. Cad é sin? Gur thuig tú cad é chomh deacair is a bhí sé orm. Bhuel, tá a fhios agam go raibh tú buartha faoin colscaradh is achan rud. Tá an ceart agat. Shíl mé go mbeinn briste ina dhiaidh. Ó, rí, tá bás le Mam, go dtí nach mbeidh a croí briste.

Ó, n'fheadar.
Ach nár iarr siad ort dul ar an mbord agallaimh, nár iarr? Bhuel, díreach. Tháinig an tuairisc isteach agus an agallamh ar siúl dhá go léir.
Ó. Measaim gur ann ina bhfuil aon aon oiread isteach air.
An bhfuil sé fíor? Ní hamháin go bhfuil sé fíor ach tá na páipéir sínithe aige. Goile. Ó tharla do dheaide chomh croíúil lena chuid airgid inniu, cuir amach deoch duit féin agus coinneoidh tú comhluadar linn.
Sílim fáil duit. Fuisce agus leac oighir le do thoil. Gheobhaidh mise sin. Ó, tá tú ceart go leor, John Joe. Go raibh maith agat, ar aon nós. Fágfaidh mise thíos agat. Go raibh maith agat, a Chonaill. Bhuel, muna dtig liom deoch a cheannacht duit. Suigh síos ansin agus coinneoidh mé comhluadar leat.
Ghlaoigh Lee orm níos luaithe. Ba mhaith léi rud éigin a rá linn. Goile, tá an-bhrón orm. Breathnaigh, tá a fhios agam go raibh mé mícheart. Just.

Tugaimis leat. Siad an daoine go deartha le hat anoinn. Mé féin agus Conan.
Sé, go dtí do mhaireann. Dhíol mise seo.
Seo deoch ar an teach. Tá polasaí againn do dhaoine atá sáinnithe i ndroch-chomhluadar a chúiteamh. Ah, go raibh maith agat. Agus an dtugann sibh aon rud eile seachas deoch mar chúiteamh? Ó, ní bheadh a fhios agat.

Né tar lá aird ar a phlém as a dtigidh sin, níl in sí ach trioblait. Ó go raibh míle maith agat, a Dhaid, a Theascaigh cé chomh luathóir is do do chomhairle sa dtús, cá háiríodh fá bhreá?
Bhuel, tá mise i gConradh na gComóradh ag David, ceacht? Nó níl. Tú cinnte?
Yeah, go raibh sibh ar a lár mar ba leat. OK.

Breá liom do chomhluadar. Nach bhfuil do dhóthain comhluadar agat féin agus Máire ag déanamh peataireacht ort?
Bhuel, chun an fhírinne a rá leat, bheinn an-bhuíoch de do mbeadh fabhta i m'á bhfáil. Thá Máire tar éis a rá go bhfuil sí chun mo chuid éadaigh a ní uair sa tseachtain. An atá tú ag cabhrú liom láithreach?
Bhuel. Seans go bhfuil cleachtadh agamsa bhur fhear Noel le Máire. Caithfidh mé cúpla ceacht a thabhairt dhuit.
Eh, vodka?
Cuir ort mar sin. Céard a tharla? Ó, rinne siad iarracht briseadh isteach san oifig thiar ar cúl. Tá an fhuinneog briste. Is ar tógadh aon cheo?
Níor tógadh. Right.
Eh, fan ansin, b'fhéidir go bhfuil an té a rinne é fós thart. Ó, tá, go deimhin.
Céard? Sandra, céard atá ar siúl agat?
Bhuel, ní raibh tú sásta bualadh liom, so ní raibh rogha ar bith eile agam.
Nach dtuigeann tú cé chomh tromchúiseach is atá sé am na nGardaí a chur amú?
Tá do shift istigh le leathuair. Agus an gciallaíonn sé sin nach Garda mé? Ara, a Úna, le do thoil, nach dtiocfadh linn dearmad a dhéanamh den rud a tharlaigh. Tá a fhios agat go bhfuil mo chroí istigh ionat, agus bhí muid ag fáil ar aghaidh go maith le chéile, go dtí a déarfá.

Ag iarraidh cuid dhó seo, suppose, te? Ó, níor mhaith, go raibh maith agat. Leis an fhírinne a rá, níl sé an-bhlasta. Ní thuigfidh mé go deo cén fáth ar thóig fear nach bhfuil ábalta cócaireacht léas ar phizzeria. Cheap mé go bhfeicfinn i Tigh Thaidhg thú. Ó, bhí mé ann níos túisce. Mé féin agus John Joe Daly. John Joe? Agus é ag ceapadh go raibh seans aige orm. Céard a bhí sé ag rá leat? Ah, ní raibh ann ach píosa craic. Píosa craic go deimhin. Daniel, céard atá ort? Go hiondúil is breá leat nuair a bhíonn fir ag tabhairt aird orm. Céard a bhí sé ag rá leat? Daniel, mar a dúirt mé, ní raibh ann ach píosa spraoi. Breathnaíonn sé cineál dóite, ceart go leor. Bhuel, mar a bhí mé a rá, ní fiú cac an diabhail an fear sin sa gcisteanach.
B'fhéidir gur chóir duit smaoineamh ar bhean a fháil an chéad uair eile. Ha! Dá ndéarfainnse é sin anois, bheifeá a rá go raibh mé claonta? Céard faoi dá ndéarfainnse leat go bhfuil bean ar intinn agam? Abair leat.
Ceannóidh mise an léas uait.
Céard? Ba mhaith liom cuidiú leat. No!
No!
No, ní fhéadfainn ligean dhuit rud chomh mór leis sin a dhéanamh. Ach is cairde muid. Go díreach é. Bheadh tú á dhéanamh ar son an ghrá gan cuimhniú ar na himpleachtaí gnó a bhainfeadh leis. Nach bhfuil ceart agam? D'fhéadfadh sé bheith ina ghnó maith fén mbeannacht stíte ceart.
Agus goile cogar. Do bhád a smaoine faoi seo? Le cúpla lá nús is dói? Cúpla lá.
Well, War an it tuile mac na bhíon a bhar mar sin. me gan at mórach.
Tabhair faoi le Gael Linn.
Anocht, cuireann muid tús le sraith nua Cártaí Poist. Sé Pat Butler an chéad aoi agus bíonn dúshlán mór roimhe, trí sheanchárta poist a athchruthú sa lá atá inniu ann.

The only thing you can really do with a Rowntree's Fruit Pastille is chew.
Tá's agat nuair a bhuaileann smaoineamh duine go bhfeiceann tú bolgán solais os a gcionn. Cad a tharlódh dá n-athrófaí an bolgán sin go dtí CFL? An mairfeadh a gcuid smaointe suas le cúig uaire déag níos faide? An sábhálfaí airgead agus an ndéanfaí leas an chomhshaoil? Smaoiníos air sin nuair a d'athraíos mo chuid bolgán go léir go dtí CFL. bolgáin nach n-úsáideann ach an cúigiú cuid den fhuinneamh, agus múchaim iad nuair nach mbíonn siad uaim. Anois sin smaoineamh iontach! Cén t-athrú a dhéanfaidh tusa? Cumhacht duine amháin. Éifeachtúlacht fuinnimh d'Éirinn.
When you invest your money, you need to know that it will mature into something worthwhile. That's why if you've 5,000 euro or more to invest, you should talk to First Active today about their global investment funds. You can choose to invest in property,

Come on, lads, déan deifir! Is dóigh liom go bhfuil go leor ruaig tar éis teorgail díobh. Ceapaim go bhfuil sí réidh chun é a dhéanamh. Ó má tá sé daonna, cé fágfaidh tú air dhomsa? But níl mé cinnte. Tá mé ag fanacht leis na vibes ceart. Níl mé ag iarraidh é a mhilleadh. Bhuel, is dóigh gur ceart duit fanacht, ar ait nó aiteas. Bhuel, tá mise réidh chun. Á, Jean Mhaidhc! Is try nó tá cruinniú tábhachtach agamsa inniu. Bíodh taoineadh na h-easpa. Fadhb ar bith. Cá bhfuil an cruinniú? Bhuel, níl sin socair go fóill. Cuir scairt ar an mhóbail má bhíonn fadhb ar bith agat.
Feicfidh mé sibh ar ball.
Ach nach gcuid í sin fón Mhúscairt? Ná bac leo. Caithfidh mé féin agus Lee. An féidir leat sos a dhéanamh air? Má. Tá, ó. Alright, alright.

Ó, ná raibh míol go bhfaca sé ó chuir siad crochta ar an mballa istigh sa gcisteanach. Ó, b'fheic tosaigh Mac Diocca fiat.
Hi, bhí an doras oscailte díom mo. Em, seachain mé tacú gur gar í. Bhuel, más ag cuartú massage atá tú déan dearmad air. Ní hea, a Chaitríona, seachain mé mar atá sa liug mé. Á, ha, ha. Seachain mé cur tuairisc faoi, eh,

Is cá bhfuil sé anois. Níl tuairim a'm. D'fhág mise tigh Thaidhg le bean cinnte.
Bhuel, muna dtiocfaidh Donncha ar ais, beidh do sheomra siúd i bhfad. So, so, os rud é go bhfuil seomra Ríona saor, deich mí-. Anraith.
Óhó.
Cá raibh tusa go dtí anois? D'éirigh mé luath le dhul ag an Aifreann iad.
Ah, Donncha, ní bheadh fhios a'dsa cá bhfuil an séipéal. Oh no. Measaim go mbeidh go hifreann a Chaitríona, ha?
Bhuel, tá súil a'm go mbíonn tú cúramach ar a laghad, ha? Breathnaigh a'd.

Bhuel, níl mórán fonn cainte ort, an bhfuil? Bhuel, ní raibh mórán fonn cainte ort fhéin an oíche cheana. Ah.
Caithfidh mise imeacht. No, no, no, fan, fan.
Éist, tá an-bhrón orm faoi sin ach baineadh cineál geit asam, sin an méid. Ní raibh aon súil agam leis. Ní raibh mé ach ag iarraidh cuidiú leat. Tá's agam ach is mór an gar é le déanamh do dhuine nach bhfuil mórán aithne agat air. Ha! Tá mé ag roinnt leaba leat le dhá mhí agus tá tú ag rá nach bhfuil aithne agam ort? Ní hin é a bhí i gceist agam.

Cibé cén méid a bhí tú ag lorg ó na dreamanna eile?
Dáiríre? Bhuel, ar ndóigh bheadh orm lascaine eicínt a thabhairt dhuit ó tharla gur cairde speisialta muid. Ná ní bheinn dhá iarraidh sin.
Á? Ó, ba mhaith liom go gcaithfeá liom mar a dhéanfá le haon chomhleacaí gnó eile.
Ar mhaith anois?
Cad mar sin stop tú? Ní dúirt sé sin.
Sin na foclaí céanna a dúirt sé. M'anam le Dia. Hey, bhaile mhac, imeall thú sa. Ó, stop. Tá mé marbh le pian Mhúineadh. Cé mhaith ar thugann tú a mbealach aisteach against aréir?
Nach thíos a chabhraigh tú? Bhí sé ar maidin nuair a d'éirigh mise. Yeah?

Bíodh nach mbeidh tú fhéin thart, ab é? Bhuel, tá an t-agallamh ar siúl sa Taidhleacht tuigeann tú. Ó, sea, right!
Cé atá istigh ar an bpost, meas tú? Bhuel, thá nach adaíonn sé ar Coiste Achar, buíochas le Dia. Ní fhéadfainn d'uimhir a thabhairt do lucht na Fianna. Ó, siúráilte, tuigim nach bhféadfá. Agus rithfidh mé fhéin suas chomh fada leat nuair a thiocfaidh sé. Ó no no no, níl aon ghá leis sin. Ní thógfaidh sé dhá nóiméad ahead ar fhaitíos nach mbeadh an t-ordú ceart ato said. Ach, cuirfidh mé glaoch ort am lóin. Nó ba mhaith leat go nglaofainn féin ort. Bhuel, dtuigeann tú, beidh an fón ar silent agam. Ceart go leor é. Beidh mé ag súil le glaoch uait mar sin. Right, slán agat.
Slán, a Mháire. Slán, a Stór.
Míle fáilte air.
Daniel, cén chaoi a bhfuil? John Joe? Na Baitsiléirí Fánacha. Bhuel, mar a fheicimse, is tusa an t-aon duine den triúr againn atá ina bhaitsiléir. Bhuel, gan bean ar aon chaoi. Anna Ní Fearanna chugam.
Agus ós ag caint ar mhná muid John Joe, cén chaoi a bhfuil Úna? Aye, tá sí go maith. agus Anne Marie. Bhuel, níor thriail sí mo sparán a sciobadh uaim fós, más é sin a bhí i gceist agat. Amharc, Daniel, fán mhéid a dúirt mé an lá fá dheireadh. Tá mé buartha gur. Tá tú togha.
Maithim dhuit é. Is ait an rud é an t-éad. Right, bhuel, chífidh mé thú Daniel. John Joe. Cibé céard a cheapann tú? Níl aon suim ag Anne Marie i mo chuid airgid. Ó, tá mé cinnte nach bhfuil. Más tadh é.

Cé mhéad teach saoire atá ag úsáid as í faoi láthair? Bhuel, cén fhad a thógfaidh sé ort é sin a fháil amach? Right, cuirfidh mé glaoch ort ar maidin. Slán. Bhuel, sé cad é ach tá pian i mo chluais ag an diabhal de fón. Tá tú fós ag obair ar an scéal sin faoin Tuirc? Scéal mo thóin. Is ar mhaithe leis féin tá an tas i mo glac leis sin ag iarraidh an t-eolas seo. Bhuel, má théann muid ann go brách, beidh a fhios agatsa cár cheart dúinn fanacht. Ó, agus na hotspots go léir ar ndóigh. Hotspots?
Is ar éigean go dtéann muid go Tí Thaidhg le chéile níos mó, Vince, gan trácht ar thar lear. Breathnaigh ar John Joe agus Úna, i nDún na nGall. Céard atá ag tarlú dhúinn ar chor ar bith? Cén chaoi? Bhuel, tá muid ar nós seanphinsinéirí. Níl an splanc ann níos mó. Ó, nach bhfuil anois?
Hm?
Leag as má fear an obair nó náir.
So, an bhfuil tú bréan díom cheana féin? No, ní hé a bhí i gceist agam ar chor ar bith. Just níl aon spontaneity fágtha. Beidh sé sin fíor. Céard faoi seo? Bí sa mbaile ag a 7 agus tabharfaidh mé go Tí Thaidhg.

Cistí stuála sinn. Ach níl mise chomh dhearg. Cistí stuála féin amuigh treo dhuit. Feicfidh Bernie é. Ní tharlaíonn tada in Gaillimh de sin. Is cad faoi magadh siad faoi deara go téarmaí? Cé a chíoradh faoi deara? Ní bheidh Micheál anseo agus ní bheidh aon duine eile isteach ann. Ó ní bheadh said léi. Le do thoil mó. Do bhreithlá Ryan tá sé ann. Agus nach mbeidh Ryan ann lena chuid eolais féin a cheannacht ar an bhreithlá? Yeah, ach dhomsa tá sé, na himthimisiní a chur os cionn. Tá mé ag goil a chodladh le Rhino mar bhronntanas dá bhreithlá. Ach ní thig leat é sin a dhéanamh. Tuige nach bhféadfainn? Ó, cuimhnigh céard a tharla nuair a chodail mise agus Conall le chéile. Yeah, ach tá mise agus Rhino i ngrá. Yeah, agus bhí mise i ngrá le Conall. Ach ní raibh Conall i ngrá leatsa. Ah, Mo, tá brón orm. Mo, le do thoil, ní raibh sé i gceist agam. Ó, mhaighdean, ab é chaoi ar thug tú bath sa perfume sin uilig. Bhuel,

Right.
Cén chaoi a bhfuil an muineál? Yeah, ceapaim go raibh sé beagán níos fearr anois? Ó, ehm, fuair mé an stuif seo le cur air.
Ah, in ainm Dé, Mack, níl tú ag goil á chur sin ort ina suí anseo. Féadfá muid a phlúchadh. Imigh síos ag an leithreas mar a dhéanfadh fear maith. Yeah.
Ó gabh i leith. Go raibh míle maith agat, faoin seomra. Ní bheidh ann ach cúpla oíche. Ab ea ag magadh atá tú. Gheall tú an seomra do Mack? Bhuel, bhí an couch sin an-mhíchompordach. Is go dtí go ndéanfaidh muid socrú eile ar ball. Níl, níl. Níl tú ag goil é a chur isteach sa tseomra liomsa? Ab ea ag magadh atá tú Dad. Muise, tusa agus an Sergeant, sa leabaidh le chéile. Tá mé teine ag tarsa do Dhaid. Ag caitheamh liom mar a bheadh poist ann. Tá tú gur thoir an-cheasaí leis Ó Chonaill. Ó, bhuel anois. Thig. Bhuel, sea, Chonáin. Bhuel, is amhras an saothar go fóill thuas, Daire. Ó, tá, tá an seomra sin ann i gcónaí. Agus mé in m'abairt an cíosaí i Leath an tSeartans, mo pháighe. Bhuel, tá sé sin ceart go leor. Oh gan dabht, gan dabht. Right. Go raibh maith agat. Os ag caint ar a ar a seomra sin b'fhéidir go dtabharfá sciuird isteach suas ag an siopa sin atá ag Jake agus fá ceann acu sin a ghearradh dhuit féin.
Look, níl mé ag iarraidh an oíche a mhilleadh ná aon rud ach an bhfuil aon chinneadh déanta agat fós faoin léas? Ehm, beidh milseog againn i dtosach.

Tá sé thar a bheith blasta. Daniel, maidir leis an léas.
Anne-Marie, Fanfaimid go dtí go mbeidh an béile críochnaithe, eh? Agus ansin beidh an cruinniú gnó againn. Anois, an speisial do bhean speisialta.
Tá tú ag tairiscint an léas dhom. Bhuel, caithfidh mé cupla rud a phlé le mo dhlíodóir i dtosach. Ach an fhad is go nglacann tú leis an áit ar bhonn fadtéarmach, ní fheicim go mbeidh aon fhadhb ann. Bhuel, Daniel, ní bheidh aon aiféala ort. Tá súil agam nach mbeidh. Anne-Marie, ní hin é an conradh ceart anois. Níl ansin ach tairiscint.
Oh! B'fhearr dhuit é sin a thaispeáint do dhlíodóir agus, b'fhéidir, comhlacht a bhunú le thú féin a chosaint. Go raibh maith agat, Daniel. Níl cliú agam faoi na rudaí seo. Labhróidh mé le mo dhlíodóir amárach. Go raibh maith agat as ucht an deis seo a thabhairt dhom. Hello, Sip.

Eilís, tá tú ag breathnú iontach. Mé sin fanacht thart uad. Ní bhíodh said. Cá bhfuil Úna. Ó bhuel tá Úna ar an mbealach. Ach cineál surprise é seo di so ehm. So b'fheile. Suigí síos agus déanfaidh mise an ceann seo.
Ós ag caint ar surprises atá daoine. Ó, ná bíodh imní ort a chroí. Níl dearmad déanta agam air. Tá surprise agat dhom. I ndáiríre. Mar a dúirt mé leat go mbeadh.

Deich mbliana eile.
Bhuel, beidh sé dúbailte ar a laghad faoin dtráth sin. Ach b'fhéidir go mbeinn in ann beagán dhó a spáráil do mo bhean chéile.
Yeah?
Bhuel, tá mé ag ceapadh go mb'fhéidir gur mhaith leat a ghoil ag siopadóireacht duit féin.
Ó, Vince, chonaic mé bróga álainn i nGaillimh an lá cheana agus gúna galánta. Agus off the shoulder number is dócha?

Tá Úna ar an mbealach. Níl a fhios agam cad tá mícheart leatsa.
Cad tá ort. Céard atá orm?
Tá mé tinn tuirseach ag imirt do chuid cluichí beaga suaracha, sin atá orm.
Níl cliú agam cad tá tú ag caint mar gheall air. Ó sea, an t-aingeal David. Cheapfadh duine ar bith nach leáfadh an t-im i do bhéal. Bhuel, tá a fhios agamsa níos fearr. Fornaitheach más é do thoil é.
Shílfeá go bhféadfá a bheith ionraic liom, David, uair amháin i do shaol. Ach níl cliú agam cad tá tú ag caint mar gheall air. Tá mé ag caint fútsa, ag diúltú mo chuid téacsanna agus mo chuid glaochanna a fhreagairt. Ach bhíos gnóthach inniu, níor fhéadas an fón a fhreagairt. Ná. Bhuel, nach maith go raibh tú in ann labhairt le Máire? Bhí, ach. Is tú ag gáirí fúm, seans.
Is an lá inniu caite agam ag iarraidh a dhul i dteangmháil leat. Ní rabhas. Cheap mé go raibh tú ag iarraidh go ndéanfadh muid dearmad ar an méid a tharla eadrainn. Ach sin é a bhí uaim. Bhuel, más ea, tá bealach aisteach agat lena thaispeáint. An dtiarna ceap maith againn? Féach, labharfad leat níos déanaí nuair a bheidh giúmar níos fearr ort. Ná hiompaigh do dhroim liom.